ka esi ekpe ekpere n'isi ndị Igbo n'ụdị omenala anyị n'ụdị ọdịnala anyị maka na our tradition and culture will never die that's the legacy our forefathers left for us i'm bringing this live from our Stika NJ House of Destiny. And uh, I'm calling on everybody to join me right now. Let's talk, let's discuss, let's talk about our prayers. Um, we have a way of praying in Igbo land and in Igbo culture precisely. Achọkwara m iji Igbo wee kwuo kọwaa ihe mmemme ahụ m na-achọ ime n'ụtụtụ a. You know, m ga na-etinyetụ some little English in case e nwee ndị you know onye abụrọ onye igbo chọrọ ịnụ ife ahụ onye a nwere ike inweta interpreter because um, mbọ m na-agba bụ ka m kwalite omenala igbo na asụsụ igbo ọ nya ka m ji wee guzo kọmpani anyị a na-akpọ Stika NJ House of Destiny ife anyị na-eme bụ ịkwado ndị igbo ka m- bikonụ ka m kwado ha taa na ihe so ife m na-ekwu bụ na we have a company called Stika NJ House of Destiny ọ ndị Igbo ka m guzoro this company briefly let me introduce myself in english then m bazie asụsụ igbo because ihe anyị ji bịa bụ ịkwado asụsụ igbo na omenala anyị um, my name is Scholastica Njideka

um, I'm a nurse by profession but that's by the way ihe m bata ịkọwa na bụ ife gbasara omenala anyị ị ghọtago maka na omenala anyị na-adazi ada omenala anyị na-anazi ana enwerọzi onye ga-ekpenwu ekpegbu e, e, ekpere ma ọ bụrọ ibido n'ụọg si na a na-ekpe ekpere agago m chọọchị dị iche iche abụ m onye katọlik na katọlik ka nna m mụnye m ebe a ka a mụnyere anyị ncha asịrọ m na ịga ụka adịrọ mma maka na onye ụka ka m bụ mana ụka anọchirọ omenala maka na ọbụlagodi mgbe ahụ jizọs kraịst the first miracle jizọs kraịst perform ọ n'obodo kena that obodo kena ha ọ nya na nne ya bụ maria our blessed mother na ndị ọyị jizọs ha ncha so wee gaa that function it was a traditional wedding in jewish you know, ceremony or culture mana jizọs anụnwa ndị mmadụ ji aka ha wee na-ebutere onwe ha esemokwu maọbụ ịkpọ asị gbasara okpukpe ụka jizọs enwerọ mgbe o ji katọọ omenala maka na nyanwa bụ jizọs practice wekwara jewish religion ya ganyekwa n'ọnwụ ọbụladị mgbe ọ na-achọ ọ na-achọ ikpe ekpere na sinagọg otu anyị si wee mara na otu e si wee ọ na-eji ihe ekpuchi isi ya ọ na-akwọ aka ya ọ ka na-practice omenala ha ọ nyanwa kpatara o ji wee saa ụmụazụ ya ụkwụ maka na omenala anyị na nke ndị juu dịkwanụ ka ofu maka na anyị na-asọ oyi ife ọbụla lụrụ arụ anyị adịghị eme ya omenala anyị akwadorọ ife ọjọọ ncha ncha ncha ncha omenala anyị akwadorọ ebe ebe ọbụla a na-egbu mmadụ maọbụ ebe ọbụla a na-emerụ ife rụrụ inyi omenala anyị achọrọ ya mana before m ga-abakwa n'okwu a ka m kpọkene um, ndị ndị be anyị na-asị unu biko onye a kpọkwaa nya kpọta ibe ya ka anyị bata ka anyị gee ntị na ihe m ga-akọwa taa na destiny house bịakwanụ ịgọ ọfọ ndụ n'isi ndị Igbo n'ụbọchị nke taa precisely we are going to bless all the Igbo people all the heads in Igbo land from Imo state from Anambra state to Enugu state to Abia state and all the neighboring Igbo land maka na omenala amaka abịago m amerịka anụwa wee nọdụ wee na-afụ ka ndị igbo si ewezuga omenala anyị n'azụ anyị na-ekpezi ekpere anyị a na-ama jijijijijiji anyị a na-anụsa ihe anyị na-afụrọ anya anụsa ekwensu ebe onye kwe o su anyị nwa a sị na ọ kpatara nkụ ahụhụ sị ngwere bịara ya um, ọrị ọ kwa otu e si ekwu nya ihe ọ pụtara bụ na ị kpata nkụ arụrụ ị sị ngwere ya bịakwa gị ya bịakwute gị ya bịa nọnyere gị ya bịa ka unu rikọ maka na ngwere na-alike arụrụ ị fụgo ya so ihe m bịara ịkọwa tata bikonu ka anyị beenu okwu na nkenke nkenke ka anyị bidogodi na otu esi ekpe ekpere a ihe m ga-akọwa tata bụ ihe gbasara ihe a m ji n'aka ọ na-adị mkpa ị chọba ikpe ekpere i make sure ị fụ na ebe niile dị ọcha na ebe niile dị ọcha maka na mmụọ na-asọ oyi fa ada alike ebe ruru inyi na ife anyị na-ada na-afụ anya ka nke a na-afụ anya ọbụladị akwụkwọ nsọ ahụ mụ na gị naabọ ji akụgbu onwe anyị ọ sị gị na before i kpeere chineke nna anyị anụnwa nọ n'eluigwe na ị ga-ekpere ya n'ime mmụọ na eziokwu ị fụgo ya n'ime mmụọ na eziokwu ọ bịakwa na Ephesians na the book yeah the book of Ephesians ọ sị that we wrestle not against flesh arụ anụnwa ọ bụrọ ife anyị na-agba mgba but against things we cannot see principalities and powers forces ife ị na-anara afụ anya ka nke ị na-afụ anya nwanne m so mụnwa ife m na-eme bụ ana m agọ ọfọ ana m agọ ọfọ ana m agọsi ya ike ịgọ ọfọ abụrọ ihe ọjọọ ịgọ ọfọ bụ ikpe ekpere otu ahụ anyị nwa bụ ndị igbo prisa anyị nwa bụ ndị katọlik ekpegokwe m ekpere m ọ na-abụ ị na-ekpe ekpere ị na-ekpe rosary mgbe ahụ ị na-asị maria dị asọ yọwara anyị ayịyọ josef dị asọ yọwara anyị ayịyọ st pita dị asọ yọwara anyị ayịyọ jon dị asọ the evangelist yọwara anyị ayịyọ ị na-akpọ ndị nsọ niile ife ị na-akpọ bụ spirit nwanne m mmụọ ndị gafegoro agafe ọ yanwa ka ndị igbo na-asị ndị mbụ na ndị egede enwere ihe dị iche ebe ahụ na ndị be anyị na-alike fa na ife na-adị fa mma nnọọ na-abụ ife ndị ndị ọcha sụrụ n'oyibo were ya wee wee wee wee saa anyị ụbụrụ anyị na-asụ ihe anyị na-amarọ asịrọkwa m na ịsụ oyibo adịrọ mma n'ebe a m bikwa na amerịka i speak but nwanne m a sị na a na-amakwa mma wee wee si n'ụnọ wee pụwa n'ama ọ nya ka m ji wee bịa wee na-asị unu biko ụmụnne m ndị igbo nekwenụ ya ife a m ji n'aka bụ ife a na-akpọ sage ndị ọcha anụwa wetara anyị ụka hia fa ma ihe ọ bụ ihe akwụkwọ anụ akwụkwọ a ị fụ ị gaa n'afịa ị sị ha lesi gị ị gaa ebe a ndị a na-ele ife omenala ma ndị a na-elegasị perfume na ndị otu ya bụ ife e ji eklin ụnọ fa na-enwe even ọ dị na amazon fa na-enwe ihe a a na-akpọ ya sage sage ka a na-akpọ ya ọ ife e ji cleanse spiritually ị fụgo ya ife a dị mkpa na ndụ mmadụ osisi a m jikwe n'aka ọ dịkwa mkpa ka m bịakwanụ

eje m iweta akwụkwọ a ka m gosi unu akwụkwọ a ị fụgo ya ife a na-akpọ ya bụ palo santo palo santo palo santo anụwa m na-agwa unu osisi osisi ka ọ bụ na ọ na-abụ ndị ebe a fa wekọtacha ife ife ihe anụnwa chineke nna kechichara na n'akwụkwọ jenesis ị fụgo ya o ji sị anyị anyị ribe akwụkwọ niile dị n'ọfịa taba ife niile dị n'ọfịa maka na ọ ebe ahụ ka mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ chineke nna ji aka ya wee ke mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ nya ka a na-akpọ ịba n'ọfịa ndị be anyị na-akpọ akwụkwọ na ọgwụ ị fụgo ya ya bụ osisi ya ha ji eje gbute osisi ya wee were machine wee mechasịa nya ọ na-ama e wee na-ere ya ha ji eklenzi ụnọ so ihe ihe m bịara ịkụzi taa bụ ka ị ga-esi klenzichaa ama m na ndị be anyị anyị enwere anyị adịghị enwewe efe mana ọ na-adị mma ọ na-adị mma iweta this eh, ihe anụwa a na-akpọ sage iweta ihe a na-akpọ palo santo ifugo ya ihe a m ji n'aka na ihe a bụ charcoal unyi unyi unyi unyi unyi anyị na-etufu etufu nekwenụ ya ebe a a na-ele ya ele very expensive a na-ele ele so ọ ya nwa ka anyị ga-amụ anyị mụọ ya anyị wee wee gosi unu otu esi eme ihe ndị a niile okay ana m akwado ikpe ekpere maka ife m bịa bụ ịgọ ọfọ ndụ n'isi ndị igbo tata ifugo ihe m ji n'aka ifuru ya ọ lighter ife e ji amụnye ọkụ ka m were ya mụnye ọkụ ifugo ka ọ na-enwu ifuru ya ka ọ na-enwu ọ dị ka m ga-ewefeta ya n'iru ebe a ka ụnụ na-afụ ihe m na-eme amara m na ọ na-afụ ife m na-eme ana m achọ otu m ga-esi mee ka ụnụ fụta ya yes ọ dị m ka ụnụ afụtawago ya now yes i feel na ụnụ na-afụ ya now

ọ dịgo mma so onye ọbụla ga na-afụzi ife m na-eme now okay so amụnyesigo m ya bụ ihe

ọkwa ifuru ya ka ọ na-apụta so anwụrụ ya anụnwa na-apụtanụ mgbe ahụ ka ị ga-ebidozie na-akọnsentreti na-akọnsentreti n'ihe ị na-eme ụdị ekpere ọbụla ịbụ onye ụdị ihe ọbụla ị na-ekpe otu ọbụla isi chọọ anya eh? na katọlik anyị na-eyuzure ihe anụnwa frankincense na myrrh nekwu ya ebe otu ọbụla isi chọọ ọ ife kpatara ndị ndị reverend fada na-abụ ha na-aka ụka a na-efe insens ahụ wee na-eklenz anyị nwa bụ ndị igbo anyị akara ha wee mara ihe ndị ahụ bịa saa anyị isi n'ụka na enwere ihe ndị ọma dịsị n'ụka ụka dị mma n'ụwa a bụ ụka ndị katọlik na CMS ụka gafere ha na anglikan na katọlik nwanne pụta maka na ebe ndị nke ọzọ bụ ebe a na-akụziri gị otu isi agba mgba agba onwe gị mgba agba onwe gị mgba na ife afụ abụrọ ekpere maka na chineke nna anụnwa anyị na-efe sị anyị anyị febe ya n'ime mmụọ na eziokwu so biko ka anyị mara na ife anyị na-eme so otu anụnwa m na-amụ ihe a na ịfụgo ya ọ na ha abịa o ji nwayọ nwayọ na-eklens so ị bịa panite otu a were ya na-eklens everywhere

ọ dị mkpa ife akwụkwọ anụnwa ifuru bụ sage ịgacha ọrụ dịka ndị otu anyị a na-arụ nọọsịn na doctors medical lines especially otu a stress dị ịgarụcha all these 12 hours you know ah, especially ndị otu anyị ma ịgaruo na covid unit you know mgbe m na covid anụnwa dị nnukwu ebe anụnwa nnọọ ana m arụ na covid unit so ihe na-emekwanụnụ bụ anyị rụchaa ọrụ anụnwa naa m bata hia ife akwụkwọ a adị akọ akọ na be m so ihe m na-eme mgbe ahụ m weta ya nnọọ mụnye m mụnye ya m bịa tukwuru relaksịa onwe m ọ na-eku m ọ na-eku m ife a na-eme gị nnọọ ee eh, amara m ụdịka akwụkwọ bụ ihe a mana chineke nna anụnwa kere sage a ebe a ka ee eh, ịchọwa nnọọ ife ị ga-eji wee wee like ọkwa ịma stress anti stress ịdị stress yourself hmm. gote ife a i gote ya ee eh, ị mụchaa ya nwanne kpọọ m na-ekwu igwe kpọọ m ka ị gwa m ihe ihe ị fụ ọkwa ị mụchaa ihe biko unu na-amụkwa unu cheta na ah, like anyị nwa bi na America here anyị na-enwewe smoke detector so any little thing this um, detector can go alarm can go off so please um, m na-eme onye ọbụla advice imepe window ya ị mago crack ya nnọọ small unless ma ị dị ready ịgba ọsọ ma o bido so ihe m ga-eme now bụ ije mepetụ uh, my backyard door you know so ka ka anwụrụ ghara eri na nne ịgwa gị ịma mmụọ ya nụ nke na ịma mmazi ihe how to control it n'obele obele ka m mepee ụzọ na net dị ebe a Ehe, ka anwụrụ ya nwee ike ịna-afụ ị ghọtago so ị bịa were ya cleansewe everywhere everywhere ọkwa ị na-afụ anwụrụ ya ngwanụ otu a m si eme ya ka ị ga-eji ya gaa n'okirikiri ụlọ gị niile ebe niile ka m gaa nọrọ ana ka m wee pụta okay ka m tinyekwara ụnụ egwu ka ụnụ na-ege

ọ bụ ụnụ fụrụ na anwụrụ ya ka na-apụkwa ka m gbanyelata na ihe a biko ka m wee na-akụzi ihe m na-akụ ị fụgo ya anwụrụ ka na-apụ ana m ha akwado ihe niile um, enwere m ọjị taa enwere m ọjị m ga-eme ya order ana m emewe ọjị m order biko e nwee onye ma ebe e si egote na ọjị na amerịka unu gwa m ọjị m na-abịa from amazon ana m egowe ọjị from amazon can you imagine how much it is to buy ọjị from amazon e nwere nụ onye ma ebe e si egote ọjị n'obodo amerịka biko gwanụ m gwanụ m na ọ dị m mkpa gwanụ m na ọ dị m mkpa enwerọzi m ncha ncha the last one m nwere yuzuchago m ya so ihe anyị ga-eji ikpe ekpere taa bụ m ga-ezipụ ose ọjị ọrụ ọkwa ị fụrụ ya ife a bụ ife a na-akpọ alligator pepper this alligator pepper alligator pepper anyị na anyị na anyị na-eji agba bọọlụ n'ụlọ ife niile na amerịka ife niile nọ na amerịka ọ bụrụzie ndị obodo ọzọ bụzi ihe ka anyị wee mara ihe nna nna anyị ha rapụrụ anyị kwesịrị ịbụ our legacy ndị be anyị nke ọbụla anyị mere ha sị na amoosu ndị amoosu ndị witchcraft nke nwa nke nwa ife ife niile anyị nwere bụzi nnọọ atọ na ọha ncha niile tụrụ ajọ mmụọ na amoosu onye ma ka o ji abụ a na-eme emume ma ife ọbụla ị fụ onye igbo ọ chịrị akwa ndị obodo ọzọ yinye na ahụ nke ha dị ifere na-eme ya ifere culture ha na-eme ya ifere ihe niile anyị nwere na-eme anyị mana unu echefugo na anyị nwa bụ ndị mbụ anyị nwa bụ ndị mbụ ndị igbo bụ ndị mbụ whether you like it or not that blood is in us you cannot run away from it our culture bụ that our culture our our culture and tradition will never die i'm telling you now no matter how you run away from it the more you run away from it worse for your life because afụrọ m ihe ọjọọ e- abịago m tukwuru anị searchiba agago m school ya agụgo m ya internet everywhere ka m fụ ihe ọjọọ anụnwa dị na our way of living our way that way our ancestors asị ọkwa enwekwa omenala ndị nke dị njọ biko unu anapụkwana m okwu n'ọnụ ka m gara ka m kwukwe nke si enwere omenala ndị a dịrọ mma ị fụgo omenala eji egbu mmadụ omenala ndị a eji eme ụmụ ajọ rituals ndị anụwa eji mmadụ eme ọbara mmadụ nke nwa nke nwa nke ọ bụrụ ife ndị a abụrọ omenala igbo ncha ncha mmadụ ịgwọ ọgwụ ego ọ bụrọ omenala igbo mmadụ igbu mmadụ ọ bụrọ omenala igbo ndị chụ ndị e, e, ogbuo kedu otu esi ekwu ya ogbuo e, ọ cha egbute ọ charọ egbute that's not our tradition please it's never our tradition it's not our tradition

ma akwụkwọ nsọ anụnwa anyị na-agụkwa sịrị there is no no room there is no room no room for any evil man to exist so biko na ihe m na-ayọ unu bụkwa ọ makwa ya asụ sụọ n'ikwe eh, sụọ n'ikwe ọ marọ asụ ya sụọ n'ala biko ka anyị banye ihe m bịara imenụ na ihe ndị House of Destiny bịara ime taa ịgọ ọfọ ọma ọfọ ndụ n'isi ndị Igbo anyị ga-eji na ose ọjị wee mee nke a ka m tinyetụrụ unu obere frankincense na myrrh ifugo na ihe a ife a bụ ife a na-akpọ nzu nzu ka a na-akpọ ya nzu ka a na-akpọ ya ife ndị oyibo na-akpọ ya bụrụ chalk white chalk mana ọ clay ka ọ bụ ihe a bụ ife dị nsọ clay a nọ na mmiri ka e si ebute ya chukwu were ya je zonarị na anị mmiri ya na edo ama m ma edo m a ka fọ ifugo nke nke a na-acha edo edo anyị na-akpọ ya n'oyibo yellow ifugo ya nke a na-acha edo edo ọ nya nwa bụ edo ka m kọọrọ unu akụkọ ife gbasara omenala anyị na-atọ m ụtọ nnukwu ọ na-atọ m ụtọ nnukwu nke bụ na mgbe m bidoro ịmago ịchọ ụzọ omenala anyị gaba ya na school gụba ya n'ịntanetị ebe niile mgbe m amabere nke a na-akpọ edo na ufie ndị ụfọdụ ndị Igbo na-akpọ ya uhie so ihe merenụ bụ otu o si dị m ụtọ na otu o si enu m ọkụ n'obi ikpe ekpere na n'ụdị omenala ana m agacha enwe mgbe m na-amụcha anya abalị na-agụ ya na ịntanetị na-agụ ya register online na-eme online classes na-astudy ihe gbasara omenala anyị nwanne m one day ka m si ka m practicekene ihe a ka m kwuo ihe ndị ahụ m na-afụcha ndị mmadụ na-ekwu na ihe mmụta nwanne ya ka m ji eje gote odo eh, edo edo ka mụnwa bu n'obi iweta mana amarọ m na ife m gota bụ ife a na-akpọ ufie nke red nke a na-acha ọbara ọbara mana ama m nke a na-akpọ nzu ijikwa gị ka obi si wee dịkwa m o so mgbe ọbụla m chọ ikpe ekpere m wepụta ya ka m gosi unu ya nekwenụ ya here Camwood ị fụgo ya Camwood ị fụrụ ya egoro m ya from Amazon so ụnụ ama ihe merenụ ọ na-abụ m kpewe ekpere kpegide kpegide kpegide kpechicha gọwa ọfọ gọwa ọfọ gọchicha mgbe m enwerọ ọjị ana m eji nzu wee kpechicha nnọọ m bịa were ka this camwood bụ eh, uhie ma ufie wee na-ekpekwe mana n'uche nke mụnwa eche m ọ nyanwa ka a na-akpọ edo amarọ m na ọ nyanwa ka a na-akpọ ufie ọ bụrụ gịnị ife mmadụ amarọ mana ọ na-anụ m ọkụ n'obi ọ na-anụ m ọkụ n'obi too much ikpe ekpere na ụdị nke anyị ime ife afụ nna afụ ndị gboo mere ime ife afụ nna afụ ndị ichie na ndị ọzọ na ndị be anyị ndị ma ihe omenaanị ife aka ha na-eme ka m chọrọ iji aka m wee mee ka m fụkene ka o si adị ka m kwukene ya n'ọnụ m a ka o si dị ka m fụ ma enwere ma ọ na-agbagọ ọnụ ka enwere ife ga-emenụ ma m mee ife ndị ahụ

My people perish out of what? Knowledge. Lack of knowledge. So ọ dị mkpa na ife ọbụla anyị na-eme nwa onye ọfụma wee mara ife a na-ekwu mana ka m gwakwa ụnụ ndị gboo na ndị mbụ na ndị egede ahụ ị na-akpọ mgbe ahụ ha macha ọbụnadị chineke nna anụnwa nọ n'igwe

ee maka na ife changegonu n'ụka ka a mụnyere anyị mana onye chọzi ikpe biko unu jụkwaa ese ka unu ghara ime mistake mụnwa maka na emere m kpere kpere kpere amarọ m na nke nke red anụ ị fụgo ya bụ ife a na-akpọ ufie na-akpọ ya edo mgbe m chọpụtaziri na nke yellow anụnwa bụ ife a na-akpọ edo m wee correct sịa nya ị ghọtago mana ndị gboo ma ama m na fa na-anụ ekpere m mgbe afụ ama m na fa na-anabata ife niile anyị na-eme ị fụgo ya so ihe m ji wee kwu ya bụ adị amasị ife niile otu ọbụla ị mata na nwata na-asa n'afọ n'afọ na enwero nke m ma enwero nke anyị ma anyị na-amụta mgbe ọbụla ka anyị na-amụta ife you see Rome was not built in a day I'm telling you mbọsị ọbụla ị chọrọ ịmụta ife and ife dịrị anụ gị ọkụ n'obi chi gị ga-akụziri gị chi gị afụ ga-akụziri gị ndị mbụ na ndị egede ga-akụziri gị ndị gboo ga-akụziri gị ị ga-afụ ife dị iche iche ọ ga na-anụ gị ọkụ n'obi ịmụta ka esi eme ya maka na ife m ji ekwu ya bụ ife ọma amaka ife ọma ka a na-eṅomi eṅomi nke ọjọọ anyị achọrọ ya na ndụ anyị unu ụmụnne m so biko na aha ịfụgo ose ọjị anụ ọ na-abụ anyị chi ikpe ka m gbanyelata na ihe a biko ka anyị mara nke anyị na-eme ọ dịzi ka mkpọtụ akarịa achọkwara m ka e nwee egwu na-akụ na background mana ọ bụrụzi nke mkpọtụ so ife a ka a na-akpọrọ na ose ọjị a sị na ose ọjị anara eje ije ihere this ose ọjị m na-agwa unu ka m sụọ ya n'obere english this is alligator pepper in igbo culture tradition and culture this is a very powerful pepper we use it to pray we use it to call our ancestors we use it to

very very powerful according to our culture and belief so gịnị ka m na-ekwu ife a bụ alligator pepper ose ọjị ose ọjị anara aga ije ifele ọ ife m na-ekwu and mgbe ọbụla ewetara ose ọjị ose ọjị na-adị ire mgbe ọ bụla ị chọrọ imepe ose ọjị emepekwana ya n'iru a na-ewefu ya n'azụ iwefega aka n'azụ otu a wee gbọwaa ya wee wefeta ya n'iru before i were ya kpere ekpere ma ọ kwuo ihe ọ bụla ị chọrọ ikwu maka na ọ our belief ọ our culture

With faith, all the um, disciples of Christ were able to believe that he resurrected. But only one person, Thomas, Thomas could not. Because he has the spirit of doubting, the spirit of, you know, isi ịkọtọ ife ọ dị ekwenye ị ga-ekwenye n'ife before ihe arụọrọ gị ọrụ ọ bụrụgodị ekpere ị na-ekpe if you don't have faith no matter the their denomination if you don't have faith that that prayer will not work if you don't believe that God will answer that prayer how can that prayer work if you don't trust God if you don't believe him how can that prayer even work unu ekwesịrọ ka a na-asa unu isi iwetagodo ife a na-eme n'ụlọ ụka iweta nke ọdịnala anyị ị fụkwa na ofu ihe ahụ ka eji aga ajụgo m onye ọbụla ịsa m isi m na-ekpe chọọchị mana m na-ekpe chọọchị na ọ bụrọ mmadụ ka m ji aga ebe ahụ na m na-eje ikpere olisa bi n'igwe chukwu okike abịa na-emekwa omenala na-agọ e, e, ekpe ekpere n'ụzọ omenala mara na ọ bụrụ mmadụ ka m na-emere ya na m na-aconnect to my forefathers ya na chukwu chineke nna anụwa nọ n'igwe ọ nya nwa ka anyị na-akpọ anyị adịghị ekpere anyị enwerọ ife aka mere a sị gị kpọọ nya n'eziokwu kpọọ nya na mmụọ kpọọ nya ife niile ị na-eme gị kpọọ nya straight chukwu na-anụ ihe ị na-ekwu ị fụgo so otu anụwa ọ na-abụkwa ndị katọlik bịa fa na-akpọ jizọs na-akpọ meri ọ pụtara na na ha enwere ike ikpere chineke nna the god of our forefathers straight mana ọ gịnị ugwu bụ nkwanye nkwanye ugwu bụ nkwanye nkwanye otu otu e si kee ụwa you cannot start talking or saying something that you don't know how it started god himself only knows the same thing na omenala ndị igbo e nwere mmụọ dị iche iche and e nwere ihe na usoro na usoro otu afụ e si nwee ladder e nwere ihe na usoro na usoro ị fụgo ya so biko ka anyị kwado na omenala anyị ka anyị kwado na ife niile anyị na-eme na ọ maka omenala dị mma amaka omenala dị mma amaka ndị ndị ndị omenala anyị anaghị apịtọ ihe mpịtọ ị fụgo ya otu ahụ ọ na-abụ anyị jee ụka anyị adịghị apịtọ ihe mpịtọ ekpere a na-ekpe ekpe abụrụ abụrụ ihe ọjọọ ọ maka na oyiwo pụtasị ọ bụrụ na oyiwo apụtara ka m gwa gị e nwere ife a na-akpọ heavenly language each time you pray with your language asụsụ aha chineke nna kenye gị n'ọnụ ife afụ na-abịa na mmezu mana mgbe ị kpebere ekpere n'asụsụ abụrụ asụsụ gị amakwa m na chineke na-anụ asụsụ niile na ọ nya nwa kere ya chekigodi ka ọ dị so otu ahụ ka ọ dịkwa ị chọọ ikpe ị chọọ ikpe ekpere na omenala anyị ikpe i use asụsụ anyị wee kpee so ka anyị rapụrụ ịsịzi na nke anyị adịrọ mma na nke anyị bụ nke ndị amoosu na nke anyị bụ ekwensu ka a na-ekpere ya na nke anyị bụ nke na nke anyị bụ nke ọzọ alụkụ si akọtọzina maka na chineke nna kakwanụ dibịa chukwu ka dibịa chi ka dibịa ọ ife afa chukwu okike abịama nọ n'elu so onye nwa biko ka m ji wee bịa were asụ ọnụ ka anyị yuzukwe na ose ọjị achọrọ m ka m zije ose ọjị ozi ka m na-ekpe ekpere a biko ka anyị wee fichaa fichapụ onwe anyị njọ fichapụ onwe anyị fichapụ ihe ọjọọ niile anụnwa ndị igbo na-ebidecha aka ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-ekpe ekpere ka chukwu nụ onu anyị nụ biko ngwa nekwenụ ya achọwa m imepe ose ọjị ị chọọ imepe ose ọjị ị fụgo ya ị chọọ imepe ose ọjị i wefega ya n'azụ ị fụ ka m si wefee ya i wefee ya n'azụ ụfọdụ n'ime ha na-esikwa ike ọ na-esikwa ike mgbawa ị na-enwe ya ebe ahụ otu ọbụla o si wee mepee ị na-enwe ya ebe ahụ jisi ike wee gbawaa nya otu ọbụla i si wee megide ya wee gbawaa nya ebe ahụ ị gbawazie nya i wee wefetazie nya ị fụgo ya na m agbawago ya lekwenụ ya ihe a bụ ose ọjị ose ọjị agbawago m ya so bikonụ a sị na ose ọjị anara eje ije ihere ya ka m ga-eji were ose ọjị a wee tinye n'ọnụ m tupu m kpebe ekpere ị fụgo ya so otu ahụ ose ọjị ahụ na i weta ya ụfọdụ na-eji ofu mkpụrụ ụfọdụ na-eji asaa mana ose ọjị anaghị eji ihe i were ose ọjị ahụ i were ya wepụtụpụcha otu niile a gbara ga-agba mbọsị ọzọ anyị ga-ekwu n'okwu ihe gbasara ose ọjị in particular i were ya na-ekwu okwu n'isi gị otu ọ na-abụ ị chọọ ikpe ekpere i kene i kene chineke na mbụ yọọ maka mmehie gị wee yọzie ayịyọ ị chọrọ ịyọ otu ahụ ka ọ dị na omenala ndị igbo omenala anyị ị- ọ dị mkpa ose ọjị ọs- ose ọjị bụ ihe ọma i were ya i- otu ahụ ọ na-afụ n'ọnụ ị fụgo ya i weta ya o tinye n'ọnụ wee kwuwe okwu maka na ose ọjị adị eje ije ihere mfuge ya were ya na-adụcha sị ya wụfuru gị ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ n'ekpere anyị chọrọ ikpe